But uh, before the word of fetishism started, omenana is our way of life. If omenana is observing your cosmos and nature. For example, aja anyị na-azọdo ọkpa I can boldly tell you na ebe anyị nọ kịta o nwee ndị ọ bụ graveyard ha ka ọ bụ right

We are paying respect to their contribution, knowing fully that 500 years to come, mụ na gị ama anọ ebe a. O nwere ike ebe a ga-eni anyị sef ịghọta ịma na ude niile anyị na-ete bụ akịka ka anyị na-eteri ya. so that is just omenana nature so when we do all these things it doesn't make us diabolical. It just means that we understand that we should reverence our ancestors. For example, ebe a kịta a na-akpọ fire service. We might not know na o nwe ike ọ bụlụ okwu alụsị dịbu ebe a 500 years ago. That's why a person of my nature cannot spit here. Hụ m ike ịbụpụ asọ ebe a kịta aga. M bụcha asọ ebe a na m na-ekpochilili ya aja. even baịbụl unu kwuru ya Deuteronomy 18 ọ sị mgbe unu na-aga unu unu nyụọ mamịrị maọbụ nyụọ nsị maọbụ whichever thing that is untidy kpochienụ ya aja ka a ghara inwe mmụọ na-agafe zọta ọkpa were iwe tigbuo mmadụ ịghọta that's why even if you are pressed maybe those days anyị na-agba night bus you are pressed driver ka m lituo when you go inside the bush observe nature that place ị nọ ị marọ ma ọ a shrine ị marọ ma ọ a holy ground you are just on transit you don't know the culture of the people nọ ebe a ọ bụgo nnọọ 5 naira ka i ji biko eji m nke a gbalịkwa isi eji m nke a yọtuo unu obi o nwerugoro ka m si meta unu this is my restitution so when we pay cognizance to nature it doesn't make us diabolical ndị ụka bịaziri na-agwa anyị na ihe niine a bụ ajọ ife ịghọta bịa mmụọ nsọ dị n'obi ndị kwelụnụ. ebuli isi battery anyị chịlewa ya alternator anyị ịghọta etu akwụ a dị now it's not coincidence that na mụ na gị there is no new thing ndị age a discover abi ịpụtala ụwa nụ na a na-akpọ this thing akwụ ịkpọba ya akwụ abi ịnụ na a na-agba ya agba wee mete mmanụ ịkpọba ya mmanụ there is nothing new that we've created ịghọta so we are paying reverence to those people that did it before us that is omenana omenana is reverence the water ịghọta exactly the elements of nature that's why my own cadre of omenana dị iche there are some things i don't accept you cannot tell me na ị na-eje ịlụ ọlụ mmiri na ka ịkwa ibu mmiri ụwa asago anya waterways anyị iburu plastic dọmpụ juo n'ime imagine na iji a clay pot wee kwa ibu mmiri i hope you know that after some while the clay pot will decay and becomes nature but mgbe ibu basin white onye gwara gị na basin white ka eji eje ọlụ mmiri i don't know if you understand o nwere ka ndụ m dị before a lụba polyethylene and polyvinyl chloride kedu ihe ndị be anyị ji eje na mmiri ọrọ ọkụ ọrọ ọkụ and ibulu ọkụ kwanye ibu mmiri all those things are recyclable by nature o mee o lenakwa na mmiri becomes nature the fishes can come oloma ibu bịa na mmiri m- azụ ata ya it becomes nature ọjị ibu bịa azụ ga-atanwu ya nsịkọ ga-atanwu ya mana idebe plastic you are blocking our waterways iburu fanta na-awụ na mmiri na ị na-akwa ibu mmiri a- ị na-apụ ala ikwu ihe a na ndị ndị those people achọ ọkwa ịghọta that is why they dislike me because i believe in common sense iburu bottle fanta na-agba na ịmakwa ihe bụ fanta fanta is a product of carbon dioxide and o nwe ihe a na-akpọ na chemistry pack absorption when you bring pack absorption a process called pack absorption you bring water and infuse carbon dioxide into it wụnye sugar and color ọrọ ya bụ fanta is it natural ịghọta ihe eji akwa ibu mmiri before bụ akụ enu ịma ndị mmadụ na-akpọ ya akụ oyibo is insult ịkpọ coconut akụ oyibo so it's akụ enu maọbụ akụ mmiri depending on the dialect akụ mmiri iwere akụ mmiri pịa oloma pịchaa ụmụ mkpụrụ osisi a dịcha be anyị welu chụọ aja mmiri you can use it as fruit libation drink offering ịghọta then ọjị na ihe ndị ọzọ eji achụ aja like ndị a na-ebulu ebunu tụnye n'ime mmiri gbagbuo ya ọ nwụrụ if you put your ram offering o si na mmili pụta you can now do um, sacrifice in the up shrine dị n'enu mmili ada egbunye ọbala n'ime mmiri o nwere mmiri ọ ya-abụ i gbunye ọbala na o lie mmadụ Uh, do you know? That is why etu a m dị now. If I go to the beach before I swim, I will talk to the beach before I swim. Ada m agba aka eje beach. Because I know that someone must have done a wrong sacrifice. The mmili a na-achọzi onye ọ ga-ewe isi ya. So m bịagodu m buru ụzọ gwa ya that na o nwere ife na m bịakwa na ebe a emekwana m ife ị ga-eme ofeke. Ịghọta, awapụrụ m ya ọjị. Ịghọta, mbido ọ bụrọ i si ebe i si kwala ya kwajuo n'ime mmiri the, the, the dirtiest eyesight I've seen is ibu mmiri a na-akwa I saw someone welu a cow gbaa ya n'ime mmiri almighty Agbanabo Ezu na Ọmambala gbado ya na mmiri the cow nwụọ n'ime mmiri Do you know the kind of maggot that will come out of that thing? These things are eyesore. This is 21st century. But how, how, do you, how do you see that? we solve it by sensitization ịkụzili ndị mmadụ na ọ bụrọkwa etu a ka ọ dị na etu a na ọ bụrọ etu a na etu a na ọ bụrọ etu a na etu a by these little little teachings it will look as if to say we are doing nothing but ọ na-aba for example mgbe ndị igbo ga-emebe omenana ọfụma um, a ga-enwe in a village na a ga-enwe a, a land a plot of land ga-adị na ezi gbala ịtọ a gbaa ya fence for ndị na-achụ aja okpolo ụzọ ị chụọ aja i jee tụnye ya na na after some like a while eze dibia ejee ebe a gbaa ya ọkụ o decompose kwa ka ọ ghara ịbụ ibulu aja etuchie n'okpolo ụzọ government lụchala anyị ilo i kechie ibu akpa akpa black dochiche ya ụzọ unu na-eyi ndị mmadụ egwu ọ bụgo na ị na-eke ọgba mbiri ya azụ ma ọ bụ ndị ọnabirichi ụwa the the the sacrifice ị na-eme they should accept it by sunset it's it's as simple as that by sunset they must have accepted your sacrifice the next day take it off the road and jee gbaa afa aja gị agago But when we begin to kechie things, dochiche ya ụzọ, we begin to give all these people that na-awọtarọ omenana to talk down on our culture. If you go to India, e nwere dumping site for aja achụlụ achụ. Because mgbe gboo, I will explain this. ihe mere na ada elizi aja kịta is that anyị aghọtazi the essence of ọdịnala enwe ndị surname fa bụ ọgba aja obu aja oli aja nwa aja di aja this names nwela aja aja aja maọbụ nwa agwụ na alụsị these people have the right ije bulu aja echele eche lie it is their entitlement it's just like in the bible ndị a na-akpọ the levitical priesthood the levites they have the right to lie ife eji chee aja nobody etu ị dị kịta as big boy ị dị na ịgba brake je chịrị ihe eji chụọ aja people ya na-ene your wife ya jụrụ baby dị sure na iko pụbere so which means the name ogbaja is not the lineage of ogbaja is not performing their function again which means no more idebe aja n'ụzọ for them that family a na-akpọ like ndị osuagwu is also part of ndị a. osuagwu they have the right ijegodu edebelu ebunu a na ebunu eji gba aja they have the right to kill it ọ ihe nketa ha ada awa ha n'afa mana ngịwa je wa- rie ya ọ wawa gị n'afa n'iliri ihe eji gba aja so how do we correct these people we correct them by one ndị anyị na-echi eze n'obodo anyị amara omenala ọ bụ na ndị eze anyị mara omenala ezi gbalụ ịtọ ezi gbalụ ịnọ a na-elegodo ana ka e develop the community a ga-enwe a- a portion of land allot to ndị na-eche aja ezi gbalụ ịtọ ezi gbalụ ịnọ knowing fully that is an integral point n'ọdịnala igbo ịghọta so agbachie the plot of land ọ dị very tidy ama na a spiritual setting ichecha aja ibute aja ga ebe a maybe every end of the week eze dibịa nọ n'obodo a eje mee gịnị ọ gọbie ọfọ ebe ọ sụọ ọfọ na ana sị mụnye ya ọkụ it will decompose and go back to nature ka ọ ghara ịbụ ebula aja adojisie n'okporo ụzọ o mezie these cheap boys na-amara omenala nwere fada nke m fụ na-eme video sị negodo ihe ọgwụ ndị a gwọrọ ọ mara ihe dị iche na ọbala ọra na aja ịghọta so if we cannot begin to teach this now This generation is seeing everything the indigenous to us as nonsense. Mana ọ nwere ofu okwu m na-agwa hand never touch you. Ejirọ anya ọma eje ụka afe ọcha. Ejirọ anya ọma eje Sabbath. Ọ ife mere gị ị chọba solution ịghọta. Now, what do we do? I've met people that are filthy rich, but ọ nwere ife ha na-achọ. I know billionaires na-achọ nwa. Eh? ị ma ife ji anyị mụta nwa the list of the things ị na-eme expect ịghọta. I've seen people in different angles in life, so which means money is not always fulfillment. You might have it all. You notice here that people nwere exceptional destiny nwere ebe esi anwa ha ọnwa. For example, you notice a rich man ọ ya amụ nwa ọ mụọ with due respect o nwerọ onye m na-akpọcha ọnụ o nwere ike ọ mụọ nwa na-ezucharọ oke maybe ọ ọ dị autistic or imbecility or asperger syndrome or continuous fit or ịmago mana ogbenye ọnụ ntụ ya amụ nwa mụzuo ya oke ị na-ajụzi onwe gị ị- ị na-achọ ịkọwa that na na ego nọ nri ka nwaanyị a na-eliro mgbe ọ dị ime o lijuru afọ mana ide na-ebute akụ nwere ebe ọ na-eche gị maka na ịmarọ the ritual to kwụpụ ngọ for some things ka nature wee dị in peace with you so everything abụrọ ego mana how do we correct these abnorms sensitization it is very difficult some of us na-anụ maka omenana for the first time after 30 something years

ife mere na obodo na-etụtụrụ foonu ka ịkpọọ mmadụ jụta okenye ese okenye ị na-ajụ ese waya alternate ya nọ n'ọchanja ịghọta okenye ị na-ajụ ese igwe na-achị obodo unu amarọdị ebe boundary obodo unu dị igwe na-achị obodo anyị amarọ igwe na-achị obodo anyị amarọ nekwe onye mụtala obodo anyị nekwe mana ọ bụ igwe eze na-achị obodo anyị amarọ nekwe ka ihe mere omenana ji dị etu a eze na-achị obodo anyị nọchazikwa abroad nke ị na-ekwu bụ ka ịlapụta m nke ị na-ekwu metụta ya ma mụnwa na ịma na onye- ịma ụmụ ụdị mmadụ m bụ adị m very honest ekwu nke metụta m so mụọ bụ onye na-akụzi ihe metụtara ya nwa ana m eme dibia mana anọrọ m na village which is very wrong very very wrong no na mụọ apụtago ọlụ oyibo na mụọ na-ejezi ọlụ oyibo maybe ka anyị wee bunata isi battery dị iche iche but ịma in the actuality o zuro oke maka na oji ọfọ ada anọ n'ilo there will be someone in need of you ka itieli ọfọ n'ana ịkpọ maazị maazị sị ewekwana iwe anọ m na leipzig anọ m germany oyi bụ ọfọ jebe ebe ọfọ agbachi imi agbachi nnata ihe a egbu onye a mana by the power of unction anyị nwezi ike ikwubi okwu si ya eji m aka ọfọ m na-ekwuru gị n'ebe ọbụla m nọ na ana m etili gị ọfọ taata ọ ga-adịlị gị ile o kwe gị ise ọfọ is just like a remote and ndị mmụọ amago ebe ọ bụ na ya nọrọ nso na otu ụwa si dị for the fact na anyị nwa bụ ụmụaka ka kweta na-eso ha they respect our imperfection ya mere na anyị na-eme alụsị a sị ya mala ile ma gị amana nsọ because ọ bụ na ọ sị maba ile some of the places anyị na-eje anyị ama njedie ị ghọta why eh, age of aquarius is coming with a big blow and i will tell you why anyị nwa na-akụzi nkụzi ọ dịrọla easy ihe m ji sị gị na ọ dịrọla easy is this number one kedu ife anyị ga-eme ife i ji nwọta m kịta is that i package my teaching in a way that it comes with fact and figure then it comes with mutually inclusive things things dị relatable to your environment adịrọ nga aka n'ọnụ Rather, I gave you a liberal knowledge. Go and verify. What if onye na-enwerọ agwụ nkụzi? What if na etu Nollywood si penti dibịa? Ị ma na before now, sọ mgbe Nollywood ya-egosi gị dibịa bụ a chọọ inye mmadụ achị ele. Ị ghọta. So ị nụzie na mmadụ bụ dibịa ị gbaba ọsọ. But now people can boldly come and say, Maazị dibịa, kedu ka ị mee? Ị ghọta. anyị na-emekwuzi dibịa na-eme shakara before before ndị dibịa na-esi isi because na ụdị dada anyị na-ebu mgbe a na-eyi egwu kịta anyị na-ejizi shampoo asa dada anyị some of us achọkwarọzi ibu dada ị ghọta anyị na-akpachazi obere dada na-akpụ ya reason is this we don't want to create a stereotype that will scare people away and some of us edowerọzi isi anyị nsọ as at origin based on maybe we have a dual job anyị na-alụ ị ghọta now ụwa asago anya the kind of life anyị na-ebi now m chebe eche ka ndị m gọọlụ ọfọ ka ọ gazielụ fa ka ha wee zitere m ego agụụ egbuo nwa nke mmadụ so nwa nke mmadụ na-alụ ọlụ ị ghọta ehe but ihe o ji kakwuo mma bụ ọ ga-eme gị ị na-ekwu eziokwu because if you don't have any other source of income ị gọba ọfọ aghụghọ gbaba afa aghụghọ onye a sị ya na ọ ọjị ka a ya-awalị ya ị sị ya mba na a ya-egbuli ya efi ị addịbe ya spices ka ị wee rie nri ị ghọta o nwere ndị sa- ọ ga-egbu gị very soon enyecha gị ihe a ga-alụ dị na African style. ime abalị ma mfụ anything nụ. african style ewe n'iwu Ọ ga-eme. emu emu that uh, call anyị ji when did that phone i will get it tomorrow okay that iphone it will start operational tomorrow a na-alụ ya ọlụ o ka anyị wee kpaba maka nke anyị ewenala m iwe nwanne m we finish what we have so what am i trying to say if we sincerely want to make ana igbo great again the first thing we should do is first of all anyị ga campaign be ka a na-akụzi ọdịnana n'ụnọ akwụkwọ ị ghọta ebe ọ bụ na e nwego christian religious knowledge si nwekwa omenana dịka a 5 credit unit in fact ị ga-agụ chemical engineering ị ga-agụ omenana ị ga-agụ eh, mechanical ị ga-agụ purchasing and supply economics it must be etu english language dị compulsory ọ ga-adị compulsory in all ramification so as to create a next generation that will accept now another people m dị interested ka a kụzielụ ọdịnala bụ ụmụ nwanyị men na-anọba n'iru ọlụ na-achụ ego yes amakwa m na ụmụ nwaanyị na-achụzikwa ego now but ụmụ nwoke is more of breadwinners mgbe ị nọ na site na-ahustle maọbụ mgbe ị jebelu ọlụ oyibo ọ nwunye gị nọ n'ụnọ na-asị ụmụ gị nekwa ka e si eme ihe so i am always interested today i made a post i said i just want to see if my ladies are learning because if you can create a generation of women who understands omenana then our children ga-amụta omenana that was the, the, the tricks the church played us they captured our mothers nwaanyị jebe ụka ọ dọkpụrụ nwa ya di ya nata ị chọrọ ise m ịbọ gị ị ga-eso m bịa revival nwoke enwerọ option ị fụ ya na revival etu a ka e si buru ụmụ nwoke anyị niile mee gịnị transfer to ụnọ ụka so if you can capture the women you've captured the men and if you've captured the women you've sensitized the children So subsequently, we can create a ripple effect of intellectual uh, generation that understand and appreciate ọdịnana. ya mere anyị ji na-asụnyezi oyibo n'ọdịnala maka na ọ nwere ọtụtụ ndị a mụtala obodo oyibo na-ada anụ igbo mgbe ga-abịa anyị ga-akụzibe igbo kụzi because ị bịa na my page ọ bụrọ sọ igbo ka a na-akụzi maka na waya anyị jump e need ka a jump start godi isi battery anyị o nwere ọtụtụ even ya bụ m sụba na igbo m sụba ọmambala nke m ji bụrụ onye ọmambala mgbe a m na-asụzi ọmambala mmadụ ajụbazia m ị sị gịnị m sụbagodu igbo izugbe ị fụkwa na mmadụ aghọtarọ ife bụ igbo for example m na-ekwu okwu kịtaa sị ka e mee ka ọkọlọtọ ndị igbo dị enu somebody might not know na ihe m na-ekwu maka ya bụ flag or banner okay ife a na-ekwu isi batrị so ịghọta a ga-ajumpstart ka isi batrị dị iche ịma na asụsụ igbo na-anazi ana kedu ife bụ triangle n'igbo kedu ife bụ square n'igbo ee kedu ife bụ orange color n'igbo kedu ife bụ edo that is purple kedu ife bụ golden color kedu ife bụ we i- ịfụ na anyị ga-ebidokwa from square one siba mmadụ etu e na-ebe a abidogo na a b c d wee mụta the consonant and the vowel sound and diphthongs dị n'igbo wee mụta na igbo nwere figures of speech for example the english word onomatopoeia nke a bụ when you know a, a sound when you know a thing by its sound m sị gị mịaụ ịmago na ọ bụ busu a bịa sị gị muu ịmago na efi na evi ọ ife igbo kpọlụ ya bụ nsi na ụda mara onomatopoeia nsi na ụda mara when you can denote it by the sound nsi na ụda mara mana m na-asị gị kịta asị na ive niile si na nọọ nsi na ụda mara ya ka ị eji you no know I'm talking of onomatopoeia so ọ ya mere m na-asụnye igbo sụnye oyibo na nkụzi m ọ waya alternator gị bụ na ọ dị n'aka nri m buchite ya n'aka ekpe ịghọta so kịta ọlụ anyị nọgodo bụ ka anyị bute isi batrị ndị mmadụ anyị bunatacha isi batrị ndị mmadụ anyị chọba waya alternator ha

akụgo m injin ọ kụgo injin na njava ịghọtago ụdị ya so ọ na-egbu m alịlị okay now ọ bụ na a bịa na ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche nwatakịrị sụọ igbo a pịa ya ịtali sị ya na ọ na-asụ vernacular e kwesịrị ịkpụlụ ndị nkụzi a kpọchie because to igbos english language is vernacular to igbos english is vernacular now ọtụtụ ife anyị na-emenwu kịta na scot free is because na mmụọ ma na anyị nwa bụ ụmụaka apụtago ọlụ oyibo and alụsị anyị fa dị very smart for years nobody is talking about them ndị ichie wee nọba ụwa n'aka ụmụazị ọ bụgo na ya na-emezuru ha nsọ ha they have no they, they look at us and nefele anyị anya mgbe ha ga-eji practice be complete nsọ bụ anyị lube like 65 70 ụbọsị bụrụ gboo mụnwa bụ maazị ejim nọ kịta ka ya bụ nwa mgba ọtọ m ka ya na-ebudelu dibịa akpa ọ bụrọ m ka o lugolu ịbụ eze dibịa m ka ya na-ebudolu dibịa akpa mana if i tell you that na my kindred na ọ mụa ji ọfọ ụmụnna niile you will be shocked so by virtue of the unction of the ọfọ o mezie gị m nwata ị bụlụ okenye kịta ejim kwesịrị ịka na-ata nwa m mgbọ ikere ebe ịmago some of the youthful exuberance anyị kwesịrị na-ebi disi na-emego anyị a na-ebizi etu anyị si chọọ ụmụazị na-achọzi ka anyị gbaa zanza ma ya fọrọ wee omego okenye na ụmụaka ọ dịrọ easy ama m ị ghọta that's why i don't like it when people portray this holier than thou nature ị ghọta nsọ nsọ ebube i don't like it i always tell people nwa ikolobịa ka anyị bụ agbọghọ ka anyị bụ but the job has come to us we must do it But let's tell people that we have limitations. We are not perfect beings. That's why na- na-ekwu nkụzi ọbụla m na-agwa ndị mmadụ malụkwa amalụ na o nwe o nwe mgbe ọ ya-abụ ma agba ọkpọkọta m sị ajikwe m nwaanyị na-akpọ m ọkwa young man ka ma emechiri unu taa ma emechiri unu taa and if I say it I say it that way so that onye nwere ntị ọ malụ ị ghọta even na Bible na o nwere ka Bible si kwue Bible sị gị emụ flee from fornic iniquity abi from fornication reason is this ah ah adị emelụ konji eh, spiritual director you don't allow temptation to come near you ị sị na ị ga-asuppress nwe so ị gbabagodo ọsọ na izizi ị ghọta ya mere o nwe ndị ya ba bịa ekpere yiri miniskirt m sị ya nachi azụ jee malụ wrapper bịa unu alapụta m ị bịara ka ka ị fụ eze mmụọ yiri mbe n'ukwu ka ị fịalụ m ukwu ị wee chịrị m taa obere anointing a nna ama na-ejikụ napụ m ya ị ghọtago ụdị ya so we try to let them understand that we are still fallible anyị abụrọ ndị ụka sị gị na ya adịrọ fallible mụwa bụ maazị ka bụ young man in my- as- a ka m nọ in my 30s ọbala na-anụsi m ike unu adịrọ careful achịrị m gị taa so i say this so that they will know that i am not claiming to be holier than thou maka obodo nnọ ihe a wee bido nwoke ka kwụ n'ọkụ m bịa kwụnata m ebe a pụta ị ghọta so you should know that in as much as na anyị na-eme ọdịnala we are still human ị ghọta ọ ya mere ndị dibịa ji asị eji if you meet a dibịa na-anụbeghị nwaanyị biko be very careful be very careful ọ ya mere na m pụta nene nene ka ndị ụka si eme ihe ka e gaba so ya esi ka ka ụnọ ụka ya-esi dị pastor's house adịghị n'arụ ụlọ ụka pastor dị n'elu ụlọ ụka o segide igbo gị o lituo ọ bịa mee gị you are blessed ị na-apụ ala Do you know, don't you know that even semen si n'arụ mmadụ pụọ na ọ ritual uncleanliness ka ọ bụ yes now

rapụrụ ya ebe ahụ na-egbu ọkụkọ chaalụ ya n'ụzọ ya mere ndị gboo ji anụ nwaanyị naabọ ndị kịta na-azọzi amụ one man one wife amụ ka unu na-azọ ịghọta so o mezie single ladies mummy ọ kwa amụ ka a na-azọ o mezie single ladies akarịa ịghọta now if we can restructure when you begin to see the ways our ancestors did things Ịwọta that one nature made women more in number than men. Ị ma na anyị nụbe ụmụ nwaanyị ofu ofu konji ya-atagbukwanụ ndị ọzọ. Oyi ụgụrụ ọ da-atụ dị unu. And ụmụ nwaanyị kpọrọ onwe ha nke ị na-enwe nwe nwunye gị ji azụ anya akpịghị. so we should know that that ihe ndị ichie ji nụọ nwaanyị naabọ bụ

si n'ụwa abụọ bụ ịtọ ịtọ that they are tired of being single swaziland i need ije adịghị i need ije finland na swaziland as i speak to you now swaziland in africa if you marry one wife ị- a tụọ gị nga after two years adịal gị two wives eritrea eritrea in africa east africa if you marry one wife you get two years jail ị pụta adịal gị two wives Ịwọta. Now, the thing is this I am not promoting polygamy in terms of sexual escapade. No. I'm of the point that ọ dịka ị na-anụ ife a na-eselu em, actor a na-akpọ em, May Edochie na Yul Edochie. The thing is this men, the kind of men anyị nwere kịta bụ ndị just ibu amụ abụrọ men ọ bụrọ niile kwụ amụ bụ nwoke okay if you are a real man you should redefine your relationship with your spouse eh? nwoke ọ gbakwa bụ na aka esiro gị ike i je kpọlụ nwaanyị naabọ tagbuo ụmụazị mmadụ afụfụ no i am looking at polygamy from the concept of partnering for profiteering

once a woman na-atụ ime sexual urge na diminish but nwoke is a sexual animal i'm not saying this to promote immorality i'm saying this that this is synonymous to nature when we begin to observe this in the ancient time nwaanyị na-eje akpọta nwanne ya ka di ya nụba now there is something i said i will not say about the omombala people but go and investigate marriage in the omombala setting Eh? ndị igbo rapụrụ ife fa ji eme mma nwoke prostate cancer na-eme ka o gbuo ụmụ nwoke anyị one man one wife men are dying every day the main cause of prostate cancer ife oyibo kpọrọ ya bụ benign hypertrophy the main cause of benign hypertrophy is because when the semen ị ma na e nwe ihe dị iche na sperm na semen semen is that fluid na-ebupụta sperm when the semen dị n'arụ gị sour the 120 billion sperm ị na-erelease per day ọ bụ na ị da-erejuvenate ya it becomes hypertrophic ọ zaba azaba nwoke a na-ada ị chọba mmiri shawa shop ị ya ahụ ịghọta so kedu ka anyị ga-esi mee so that we promote the indigenous core value nwoke ee ị na-alụ ọlụ nwaanyị ị na-alụ ọlụ okay ọ bụrụ na a dị ịbụọ ma ọ bụ ịtọ na-anụ ofu di ọ bụrụ alụ and funny enough is that all these men of God and etu unu si akpọ ọkwa men of God kwụ nakwa that uh, ka God of men that is promoting one man one wife I've asked them show me one place in your Bible that na-asị gị nụọ one man one wife ejebe m ụka Anyị na-asa ya ọnụ sị Abraham blessings are mine. Abraham ọ nụlụ ofu nwanyị. A man after God's own heart ọkwa David ọ nụlụ ofu nwanyị. Solomon Solomon jizi ya mee promo buy two get one free. So kpọgolu m every great man in your Bible the lion of the tribe of Judah Judah nwanyị one ka ọ nụlụ. Jacob unu ọ nụrụ nwaanyị one oluru ana nke a unu ncha mmiri utu so we are not saying this to promote sexual escapade no we are doing this to culminate this immorality na-aga n'ụwa and i will boldly tell you when a man is untrue to himself na ọ ga-anụ sọsọ ofu nwaanyị anyị makwa na ị nwere side chick n'ilo then ngwa sị i will not marry three husband i will not be a party of polygamous marriage di mmadụ ka ị na-ala gwanụ onwe unu eziokwu so ịfụ na ụmụ nwaanyị mekwara onwe ha a lady came to my house agọtali ọfọ nụta di o mere two months ọ kpọlụ enyi ya nwaanyị bịa nna e maazị ihe i meelụ m ee chukwu ga-agọzi gị ee akpọtara m enyi m nwaanyị ka i mere ya ihe i meelụ m sị ya no need na chineke azago na enyi gị nwaanyị ekpere ọkwa m achọtagolu gị di ee ya nụbazia unu naabọ hey ịfụ iru ya that day ịfụ na ụmụ nwaanyị bụ ekwensu dịlị onwe ha ị ghọta now when we promote our own when we promote our own a sị na ọ dị njọ mana ndị asị gị na ịnụ nwaanyị naabọ bụ njọ na-asịzi anyị kpọbazi ya ntu kịta n'ezie na ụmụ nwoke a obere oge kịta pampers agalaba ọnụ maka na ihe anyị akpọzi na ntu kịta ya dị egwu so kedu ihe anyị ga-eme ka ani igbo dị mma kedu ihe anyị ga-eme ka ani igbo dị mma all those men na pretend that they are holier than thou na-ala kpata n'ilo okay one of the things I have ngọgide ọfọ ntinye bụ utu nkeni reason I know it is one of the essence of nature amalụkwa m na culture dị n'iche n'iche i hope you know that polyandry nwere ebe ọ dị n'africa when a woman is marrying more than two husbands have you heard of it ọ dị na east africa when a woman will marry up to anyị adị like five guys na-anụ one wife so onye ọbụla ghọta na ọ dị na because in their own setting in their own space nwoke the more than men, women. So some of this culture is with respect to the geopolitical location I know. Geolocation ebe I know. Ndị Igbo, if you take census of Igbo people, you will notice that ụmụ nwanyị ka n'ọnụọgụ. The ratio of women to men is about 3 is to 1 or even 4 is to 1. now ịpụta ịpụ isi m ga nje na imsu gate na-eneketa ụmụazị na-asị chineke ụmụaka a ya-anụchakwa di Eh, biko unu ndị nụrụ di ya nụ try ya nụka unu shi etunu nwa m ishi etunu nụ Eh, nwa m ishi etunu nụ unu ajọzi na nje amụ

no omenani igbo nwere gender sensitive programming are you getting my point but they understood that a woman nurture na-elikwanụ m ife o na-eli na ifu na-eche na mgbe that a woman is the one nurturing the home so that's why our women is more of ndị na-alụ ọlụ ha n'ụnọ home working their job na-abụba from house that's why our women engage more in craftsmanship n'ụnọ Ọ- ọ na-akpa bead ọ na-ede uli ọ na-akwa jigida ọ na-eme nke a n'ụnọ more of house work then a man is more of onye na-ejepụ ejepụ abata ọ na-akọ ugbo n'ọma agụ ọ na-agba nta ọ na-akpụ ụzụ ọ na-akwa nka ị ghọta so these things are actually ndị Igbo- ndị gboo plantalụ ndụ o zu oke maka na if you tell yourself the truth ihe ụmụ nwaanyị na-alụzi ọlụ is making our children to grow in a wrong hand ị na-etinye nwa na daycare ị marọ onye rapụlụ nwa gị Eh? ego bịazi banye anyị isi the core values anyị ji bụlụ mmadụ na-ana n'iyi some of us ada afụ ụmụ anyị anya in one month some of us eji afụ ụmụ anyị anya bụ weekends why ị na-alụ ọlụ nwunye gị na-alụ ọlụ nwunye gị na-alụ na bank ụzọ ụtụtụ o kulipụ pụọ ụmụazị a na-eli nni a melụ microwave ihe a na-anụ bụ I'm a career woman ọkwa na agbacha ọsọ agụọ mile we are raising a generation of children who are not connected to the family. oke ọchịchọ emego anyị some of the things anyị na struggle ka anyị nweta we really don't even need it Eh? ka ị lụọ ụlọ na village lụọ na city lụọ na Port Harcourt lụọ ebe a ihe niile a kedu ebe ị ga-ebi Mm. now Michael nke nke Michael David a bụ nweta onye atọgbu onye Michael David ị bụ onye Igbo mana o nwere afa gị bụ bụ bụ bụ bụ afa afa Igbo ị bụ efulefu unu emezina ife ọ ya-abụ unu nụọ nwaanyị unu arapụ ya n'obodo a jebe ọlụ oyibo n'obodo oyibo nọọ ya 5 years I- I'm, I'm not in support of this I don't like it ị rapụ ị nụta ụmụaka ọnụ n'ọgwụ nwa ị nụta ị rapụ ya na Naịjirịa ka oyi you know that you are going far to hustle in search of greener pasture eh? are you listening make sure that your time frame eh, will enable you to be seeing your family which you know that i nwe ike jee ka i seek asylum ekwe seven years i hope you know now ị nata ị nata welu be gị ka i si fụ ya inu ka m tụrụ gị ị ghọta okwu m after five years ị nọ n'obodo oyibo nata welu be gị ka i si fụ ya now maka na o nwere mgbe ọ ya-abụ e mekatazi ọ dịka eh? some of the things anyị na-achọje n'obodo oyibo anyị enwetanwu ya ebe a. I know that our government are not right ma ghọta okwu m some of ịgba mbọ anyị na-agba n'obodo oyibo anyị gbawakwa ebe a anyị ga-enweta penny bụ ego penny bụ ego the only difference o ji dị ka obodo oyibo aka akwụ ụgwọ bụ eh, conversion rate Eh? one naira dị equal to one dollar ị fụ na nwere gị n'obodo oyibo eme ghọtara okwu m so i jechaa i jechaa nata welu be gị ka i si fụ ya welu be gị ka i si fụ ya

forget about ni and a dịrọ anọ n'obodo oyibo azụ nwa i'm saying this all the time many great men emego mistake don't worry i want to take my kids to america don't worry obere oge ha ga na-emezi I wanna gonna nke kpọrọ m mbọsị a sị na nwa ya kpọrọ ya police sị ya na obido dị oke ọ nwere eji nwa ya elu before ọ jepụtaba aka biko kenen o nwere ife a ji bụrụ ndị igbo ama agwakwa unu agwa na 70 percent of nwa a mụ n'obodo oyibo ama anata know this and know peace
the richest man na village m nwa ya ọ kpọ nwa ya bịa gosicha ya akụnụba niile nwa ya sị ya na ọ bụ akụnụba onwe ya o ji eme
kedu ihe bụ akụnụba gị the other day ana m agbafe be ekene dili chukwu ekene ndị ụwa na nnewi i shed tears nwanne fleta ụmụaka gị ra if you don't make these children value home if you don't make these children value home ọ sọ gị kpaalụ ha elisi elisi here they will not recognize it they will go outside okay adịrọ n'obodo oyibo azụ nwa i know why i'm saying this we are creating a disjointed society adịrọ n'obodo oyibo azụ nwa I know many great men na-akwa alịlị kịta I know many great women na-akwa alịlị after Mo- uh, Chinua Achebe kpọrọ ya much ado about nothing when you strive to create all the life for them ụnọ a ị lụ na village sọ gị na nwunye gị ya-ebi ya they will never come home the only day ha ya-anata that day a na-emebe ya gị akpụrịta agbagba fake black gụọlụ gị tribute eh you will not see them again those mansion ị na-alụ gị na nwunye gị ga-ebi ya in fact unu nwụrụ a ndị ọzọ e take over may we not lose ourselves in search of ourselves so anyị na-esi ọnwụ dị ka ndị igbo malakwa na o nwere ife anyị ji bụrụ ndị igbo our indigenous core values let us strive to promote it in all ramifications ebe a ka ozi mgbede a ya-abịa n'isi njedebe ndị nọ n'owere aka m nọ n'owere I'll be leaving owere tomorrow um,